like impossible. Yeah táim i nGaillimh anois agus tá sé like díreach mar an gcéanna like bhí sé cur báistí ar maidin yeah agus bhí mé kind of fuar yeah like ní le tuairt amach but yeah is a grá Tá tusa i dtaithí ar an teas anyway right ó bheith i Doha so yeah ach le bheith féaráilte tá like air conditioning againn

nuair atá sé an-te like tá sé an-te just like léimt isteach class. bhfuil sibh I know an freagra an ar an gceist seo, but eh, bhfuil sibh ag breathnú ar Love Island cé hiad bhur pits and peaks ón ón eh, sraith seo, céard a ceapann sibh faoi?
Nílimse ag breathnú air i mbliana just mar gheall ar táim like róghnóthach um, you know just living my own life. Tá sé like Nílim ach ag magadh.
Níl sí níl sí chomh sad le gach duine eile. No, níl sé Literally.
fíor like de ghnáth bím ag féachaint air, but just i mbliana just mar gheall ar like nílim sa bhaile ach ar feadh like cúig seachtain agus táim booked amach So níl an t-am agam le bheith fírinneach but táim kind of ag coimeád suas le gach rud ar TikTok agus Twitter um agus caithfidh mé a rá I know nach bhfuil sé like an duine is fearr but táim actually i ngrá le Davide. Oh yeah. Yeah. Tá sé chomh dathúil agus like a guth like his accent. Love him. But I don't know an bhfuil sé like problematic or controversial cos nílim ag féachaint ar like an sraith. Ní hé ní hé an duine is measa

like obviously ag an dús bhí gach duine ag labhairt faoi cé chomh óg is tá sí but tá sí théis í héin a léiriú mar like an duine is aibí is sé san áit like tá sí just chomh like no not having it tá sí real like tá sí in ann like seasamh suas di héin um, yeah tá sí class mar sin as in céard a ceapann tusa faoin sraith.

boss bitchy is a bhíodh agus cuireann sin brón orm agus I think bhfuil sin tar éis tarlúint like leis na gals uilig beagáinín like but I think an rud le Love Island ná like i gcónaí bíonn beagáinín ciúnas tar éis díreach tar éis Casa Amor Casa like Amor, yeah. socraíonn rudaí síos ach amháin like de ghnáth bheidh like lánúin an-láidir agus ansin bheidh siad théis like scarúint and then like bheadh duine eile théis teacht isteach le le duine acu a shábháil like bhfuil fhios agat an cuimhin libh faoi like Greg and Amber like like yeah. Amber agus Michael that was like bhí sé sin like ollmhór ag an am but níor tharla sé sin really don tsraith seo it was kind of like oh my god like phóg tú duine éigin eile but also like just like it's fine like

the baseline good boy sa villa like he's just like he's just like oh yeah eisean kind of an saviour I think bhfuil siad- I think bhfuil eisean kind of cosúil le Greg O'Shea le Amber as in like tháinig sé isteach le like Paige a shábháil go péire and now I actually think like go mbeidh deis acu like an bua a bheith acu. Yeah.
No. Níl mé ag ligint do fucking Adam Collard I know I know but uh, but like Tá Christ.

Deirfiúr cibé duine atá i gceannas ar a chuntas ar Instagram chuir siad like ráiteas amach faoi like ó gabhann muid leithscéal as a chuid iompair like ní hé sin an iompar a bhíonns aige de ghnáth like tá sé just mad yeah tá siad like tá like a clann like níl siad fiú in ann leithscéal a ghabháil really eile tá siad just like ó yeah like tá sé just gafa léi like kind of but like basically rinne like an rud a tharla ná bhí an movie night ann so taispeánann sé clips ó stuff atá tar éis tarlúint. Oh yeah. Agus bhí like comhrá idir Gemma agus buachaill eile and then chuaigh Luca like fiáin, he was like oh bhí tú ag flirtáil leis nó cibé rud and then just but like ní raibh aon rud ann agus she was like agus thaispeáin sé san fhíseán like nár bhac sí le haon rud she was like oh like ní raibh aon rud ann

dot dot dot agus líon na bearnaí. So táimid chun cluiche a imirt idir an triúr againn, táimid chun cuid acu seo a léamh agus táimid chun ár ár scór fhéin a chur orthu so n'fheadar bhfuil aon duine ag iarraidh dul ar dtús nó an rachaidh mise ar dtús tá siad gas ar fad na cuid atá tar éis teacht isteach.

agus fanfaí é mar sin é tá go leor. Eh, ok, is deich iad ach deir siad Gaelic le haghaidh Gaeilge. Now, braitheann sé seo má tá Gaeilge acu nó mura bhfuil Gaeilge acu. Eh, nó más as Cúige Uladh dóibh, cos i gCúige Uladh sa Gaeilge, deireann siad Gaelic seachas

Ooh. Like just say like like na crumbs yeah. feel, like just you know no.
like near I know like Tom McCalder finish but like nor a V made single agus be to being to like like snap all that's Tashi and go in your care dinner salava like what's going on

céimeanna sa saol like agus má tá páistí uaim obviously like táim ag iarraidh go mbeidh páistí ag an duine eile but like do you know nuair a bhuaileann tú le daoine agus just like ní thaitníonn páistí leo ar chor ar bith that yeah like is is ick é sin like bhí mé ag rá probably ceathair but uaireanta bíonn páistí just really annoying like I don't Yeah. know like Yeah, yeah. Tá sin tá sin grand tá sin cute

Agus lads muna bhfuil sibh ar Be Real, get on that quick.
actually an-spraíúil is maith liom é. Just peace and pouting. Agus ceist topic nach dtéann leis an téama ó oh, sorry. Gotta peace and pout. An mbíonn sibh like actually real ar Be Real, cos like táim kind of an-dáiríre faoi sin, like I'm very real ar Be Real, like más rud é go bhfuil mé like Sa leithreas. Like tógaim mo pic nuair a faighim an notification. Cos sin an like an pointe den app nach bhfuil. But like see mo dheartháir like mo dheartháir níos óige agus like, tógann sé like social media so dáiríre but like nuair a bhíomar ar laethanta saoire he was like like go mbíonn sé isteach agus like ar an tolg ag ithe criospaí agus like ina bhaile agus like the BeReal notification goes off agus bíonn sé like oh táim chun dul amach agus like luí amach faoin gréine agus an BeReal a dhéanamh ar feadh like dhá nóiméad and then so like níl sé real ar chor ar bith.
Braitheann sé ar an rud like uaireanta

Yeah mar a dúirt Oswin if they actively were like rude about it or whatever that's like a two. Ok agus eh, ó glanann a máthair a cuid so is deich iad ach glanann a máthair a gcuid éadaí agus a seomra. Níl a lán mar ana-chuid daoine a dhéanann é sin like Well Is dócha like, nuair bhíonn tú sa bhaile is dócha tá sé deacair. Like, ADHD agam because like, i mo theach sa bhaile bíonn mam just like, b'fhearr léi just na héadaí a dhéanamh in aon go amháin seachas like ceathrar ag mm. déanamh ag cur like, washer ar siúl like, ceithre uair sa lá. But then like, le seomraí and stuff mar sin like, I don't know, braitheann sé ar like, what have you like

Ní caitheann siad ach éadaí Jack and Jones. Oh yeah. That's a Sin deal.
ana ana specific. Yeah, but like tuigim é. Actually tuigim é. Like buachaillí literally díreach ag caitheamh bríste géine agus t-léine leis na focail Jack and Jones.
Yeah. That's not fashion. No.
That's concerning. Yeah, bheadh sé sin íseal ar mo liosta.

See I think go bhfuil a lán daoine like anois tá daoine ag úsáid Snapchat scéal cosúil le yeah. scéal príobháideach cos yeah. níl kind of ach cúpla daoine mar cairde acu ar Snapchat or whatever so yeah. just úsáideann siad an scéal an scéal yeah. mar scéal príobháideach but I don't know Baineann ana-chuid daoine anseo úsáid as Snapchat mar like príomh-mhodh teagmhála like as in seachas like messenger nó WhatsApp nó rud mar sin.

Agus bhí orm like dul agus sorry a rá léi after I was like I'm so sorry. Agus ní thuigeann like seandaoine like nach bhfuil tú in ann éisteacht leis arís like it's gone yeah. like nuair she was like oh they were so rude and I was like I know but I had one chance to listen to that ridiculous thing

teach Oh, Lyons ar- a bit- an ndúirt tú Lions Clíona? Yeah, Lyons, yeah. Yes, ceapaim gur dúirt tú. No, cos agus arís is deal breaker a bhí ansin ar bhí mé nuair bhog mé héin agus Tríona isteach because well, obviously ólann sí Lions but cén cineál Lions because d'ól mise an gnáthcheann but ólann Yeah, sí an obviously. gold blend No. an ceann dearg so mar mar a dearg na I had to What? yeah I know So cad, an bhfuil tú ag ól an ceann dearg anois? yeah I don't níl aon difríocht féin

like fuath. See I think that like léiríonn sin domsa like insecure in your masculinity. Yeah yeah.
Más rud é nach bhfuil like ok ní chaithfidh tú a bheith ag éisteacht lena cuid ceoil like muna bhfuil tú like you know a fan of it but like ní gá leis a bheith like

Ó bhfuil aithne agam orthu. TBO. Sin mo chairde nach Gaeilgeoirí.
Yeah, literally.
Ach, like, caithim mo chuid ama ag rá le daoine cé hiad na Gaelgals, so.
An cuimhin leat an lá sin sa club agus chuir duine éigin ceist orm like céard iad na Gaelgals agus bhí orainn like bhí orainn like a bheith cómhartha like gan an like well is up to card a bhfuil Yeah. gasalair an old school céile le chéile agus bhí an beirt againn just sna trithí ag gáire is gan ag iarraidh na focail sin a úsáid like bhí sé
Deacair. Tá daoine in Doha ag éisteacht linn. 'Cause obviously an chuid acu like múinteoirí bunscoile agus tá siad ag iarraidh coimeád suas leis an Gaeilge whatever. But like I'd say like ceathrar nó triúr cailíní like

Like, like, níl like, tíreolas na tíre seo ar eolas acu. As in, like, ó thaobh, like, do you know nuair a bhíonns, like, tú ag rá, like, ó, tá mé ag dul go dtí, like, an Cabhán, and they're like, ó, sin in aice le, like, Ceatharlach. It's like, it's like, Mm. what? Bhí bhí mé, bhí mé ag traenáil an tseachtain seo caite, right? Don pheil, agus chuir duine éigin ceist orm cárb as dom, and I was like, oh, as Contae Lú dom. And she was like, oh, where's that?